Igbo ndị ọma anyị abịago ọzọ n'ụbọchị nke taata ị na-anụ maka nri eji mara ndị Igbo nke a bụ otu n'ime nri eji mara ndị Igbo bụ ọkpa ama m na ị na-anụ maka ọkpa ọ bụ ya bụ nke a ọ bụ nri eji mara ndị Igbo ọ kachasị steeti Enugu enwekwere nke a na-akpọ ọkpa 9th Mile enwekwere nke Nsụka mana nke anyị ga-esi ugbu a bụ ihe ị ga-eji wee mara nke bụ nke e nwekwere ihe ndị eji esi nya bụ ọkpa bụ ngwongwo na-eme ya ka ọ tọọ ụtọ n'ihi na ọkpa bụkwa nri tọrọ ụtọ nke a bụ ose ọ bụ ya bụ ihe eji esi ya o sokwa bụrụ isekpụ ntị n'isi ọkpa nke a bụkwa nnu o sokwa n'ihe eji esi ọkpa nke a bụkwazi mmanụ ọ bụ ya bụ isi a hụrụ kwaba okpu na ọkpa maka na ọ bụrụ na mmanụ apụtaghị na nya bụ ọkpa ọ naghịkwa enwe isi ọ naghịkwa adị mma n'anya ile anya ị ga-ahụ na ọkpa enwekebeghị ngwongwo eji esi ya dịka ịsha Maggi na ihe ndị ọzọ maka na ọkpa bu ụtọ n'onwe ya ọ bụ ya bụ ihe a anyị na-achọ ịkwadobe ugbu a ụfọdụ na-etinyekwa ya ụzịza ụfọdụ na-etinyekwa akwụkwọ nri ọ bụ etu masịrị ha ha si chọọ isi ya ngwa ugbu a anyị ga-atụcha ose anyị tụpụ ihe a na-enweghị isi nọ na ya ka anyị saa ya bụ ose anyị sụọ nya bụ ose anyị ga-asụ ya ugbu a ka anyị gwọkọọ nya bụ ọkpa tinye ihe ndị ahụ a ga-etinye ka o wee dị mma n'anya wee ghọzie ọkpa ahụ a na-ekwu maka ya chetakwa na a na-enwekwa nke mkpụrụ ya bụ nke ị nwere ike ighe eghe taa ya nya na akị e nwekwere nke ị nwere ike ịta dịka groundnut ahụekere a na-esi ya esi taa ya nke a bụ ọkpa a na-aṅụ nya na akam ejikwa akam aṅụ ya ngwa ka anyị malite nke a bụ ọkpa ka anyị tinye ose ịgwakọ ya ngwa ka anyị tinye mmanụ ugbu a ị ga-etinye ya mmanụ ganye na ọ dị mma etu ị chọrọ chetakwa na ọ bụ mmanụ bụ ụtọ ya ọ bụ mmanụ ga-eme ya ka ọ maa mma n'anya ugbu a anyị agwọkọwala ya ya na mmanụ ahụ ị tinyere na ya

na-ahụla ya etu esi agwọkọ ya bụ ọkpa ị hụla na ya bụ ọkpa eyiela ife ụfọdụ ndị na-ejikwa osisi agwọkọ ya mana ọ bụ aka ga-eme ka ọ gbasaa nke ọma

ọkachasị steeti Enugu ngwa ugbu a ka anyị tinye nnu onye chọgwa di na ochebe item 7 onye chọgwa di na ochebe item 7 Ị hụla ya etu m si tinye ihe ndị ahụ bụ nnu mmanụ na ose bụ ihe ndị eji esi ya bụ ọkpa chetakwa na m gwara gị na ụfọdụ na-etinyekwa ụzịza ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ bụrọkwa iwu ọkwa ka

ị hụla ya ka anyị tinye ya n'ime ite ugbu a ka o ghere ugbu a ị hụla na ya bụ ọkpa na-eghe ọ na-agbọzikwa pụtụpụtụ na-asụ obere oge ugbu a anyị ga-ahọtu ya ka ị fụ ka o si adị ugbu a ka anyị waa ya lele nwere ego na-ahụla ka ya bụ ọkpa si ama sọ mma nri egheela ọ bụ ya bụ onye ọbụla kwọcha aka bịa lelee na nri eyeela i lee anya n'elu okpokoro a ị ga-ahụ ihe m dosere n'akụkụ ya maka na ụfọdụ ndị na-achọ iji ihe a wee kụtulata ya ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ mmanya ọtọ biribiri ụfọdụ ndị na-achọ iji ya wee rie ya bụ ọkpa ọ bụ ya bụ ebe ọ na-aka mma i lee anya ị ga-ahụ na chi ejiela i nwekwara ike iji ya bụ ọkpa mee nri abalị rie ya ṅụọ mmiri lakpuo maọbụ werekwe akamụ kutue ya ọ bụ ebe ahụ bụ ebe ọ na-aka mma ndeewo